kuyipa kwa chigololo kuyipa kosiya mkazi wako kuyipa kopanga zina kuyipa kojambulisa kukhala iweyo buno maliseche timufunse nabi musa chinachitika ndi chiyani kuchokera mu nthawi ya nabi musa alaihi salatu wassalamu Karuna akulowa pansi chifukwa cha mapulani wake woyipa abale wanga kumunamizira nabii wa Mulungu Nabii Musa alaihi salatu wasalam kuti wapanga dama, wapanga chigololo, wabwinthira mkazi wina wake izo zimene zinali zabodza chifukwa chokana Karuna kupereka zakati kapena sadaka. Lamulo kwa Nabi Musa la Mulungu litafika, Musa alaihi salatu wasalamu atanamizidwa ndi mayi ameneyu anapanga duwa kwa Allah subhanahu wa taala mawu okwanira awiri kapena liwu limodzi. Musa analira akugwa pansi. Ndipo adalankhula mawu Musa alaihi swalatu wassalam, Ibuni Imurani abale wanga kunena kuti, Inu Allah, Allah Inu, Inu Ambuye Mulungu, ine mawu ambiri olankhula ndilibe, dziwani nayeni zochita Karuna. Tikamapanga chigololo mu dziko lapansi lino, abale wanga, timasiya azikazi wathu, timajambulisa maliseche, timayenda abale wanga tikuyaluka, ndipo Kaaruna abale wanga kuchokera mu nthawi ya Nabi Musa alaih salatu wasalam palibe tsiku limene Kaaruna adakhala pansi wosapanga ibada pomugwadira Mulungu. koma chifukwa cha bodza ndi kaduka komanso jelasi kukanika kupereka zakati lamulo litabwera kwa nabi musa la mulungu kukanika kupereka swadaka lamulo la mulungu litafika taonani karuna allah subhanahu wa taala sanayang'ane maibadati onse omwe adapanga kwa Ambuye wathu allah Anthu awiri awa adaona matatizo Farao komanso Karuna adafa ndi imfa zachibwana chifukwa cha mwano wawo. Firauna adafa ndi imfa ya madzi, koma Allah sanayang'ane mu zaka, miyezi, mawiki Ma seconds, ma hours amene Firaun adakhala mu dziko lapansi akudyelera komanso akumwa, akulamula, sadayang'ane zonsezo. Ndiye Allah Subhaanahu wa Ta'ala abale wanga yikuteroyo ndi Qur'an kunena kuti Aayah ya 26 Surat Al-Baqarah komanso juzu ya 1 page ya 7, sura yathu kunena kuti inna allaha la yastahi an yadriba mathalan ma baudatan fama faukaha allah subhanahu wa taala abale banga samapanga manyazi pofuna kumuyalutsa munthu lero lino wanthu akuyenda ndithu ngati wavala koma sadavale Maliseche wawo wanthu ango kuwayang'ana mma foni, achadu akewo amati tikujambulitsa, ichi ndi chikondi, abale wanga wanthu wayaluka dziko lapasi lino, zosezi abale wanga zima chitika, innahu yakiduna kaida wa akidu kaida fama lahum la yuminuna. Iwe uzampanga chipongwe nzako ndiye Mulungu wako Allah Subhaanah wa Ta'ala abale wanga azapanga iweyo chipongwe ndipo dziko lizakudziwa wanthu azakumva ndipo uzayaluka mpaka iweyo kuyaluka kwako m'bale wanga mpaka lipenga lizalira. Iyi ndi nkhani yoopsa ya banthu okwanira awiri, woyambayu ndi Kaaruna ndipo wa nambala 2 ndi Farawo, Firaawuna, wonsewa akupezeka mu mzinda wa Iguputo. Koma Kaarunayu adali munthu wopezeka ku mtundu wa Nabi Musa. Mwachidule kuti zimveke bwino titha kunena kuti adali m'bale wake wa Nabi Musa alaih salatu wa salamu. Ndiye abale banga kutanthauza kuti mavuto ena aliwonse kuti ife banthu atipeze, pamakhala wachibale amene amatsogolera ngakhale nkhani ya ufiti, kaya chuma akufuna akuphe, banthu akupanga nawe jelasi, kaya ushehe, udindo uliwonse abale banga kuti iweyo upeze mavuto m'bale wanga kutsogolo kwake amatsogolera ndi m'bale wako. inna karuna kana min qaumi musa fabaga alaihi abale wanga ndithudi karuna adali munthu wochokera ku mtundu wa nabii musa karuna adapatsidwa ndithu chuma ndipo makiyi a karuna amanyamula vanthu wochuluka komanso vanthuwo ali amphamvu majayanti komanso makiyiwo kumakanika kutsegula Kutsekulira palibiretu ki mmodzi wa Karuna mabanki a Karuna. Wonsewu ndi ulemerero abale wanga umene Mbuye wathu Allah Subhaanahu Watala adapereka kwa Karuna. Koma atapanga chibwana kwa Mulungu, kukana lamulo la Mulungu, kukana mawu a Allah, lamulo litabwera kwa Nabii Musa, Allah Subhaanahu Watala abale wanga, sadayang'ane ma ibadat wose omwe Karuna adapanga m'mbuyomu. Karuna akumunamizira Musa kuti wachechelera mkazi, wabwitchira mkazi, izo zili zabodza, zidali zabodza. Adatenga ndalama Karuna kumpasa nzimayi ndikupangisa msonkhano, kumuitana Nabi wa Mulungu Musa ndikuitana wanthu ndikumuuza mzimayi uja kuti alankhule koma mzimayi atapasidwa ndalama. Cholinga Karuna kukana kupereka Zakati kapena Swadaka mmene amapangiranso anthu achuma lero lino. Amadana ndi Mulungu kumachita chumacho chikuchokera kwa Mulungu yemweyo. Adapereka ndi Mulungu, adawapatsa ndi Mulungu ndipo mayi uyu atalankhula mawu awa wallahi abale wanga. Ndi dua yokha imene Musa adapanga, Ambuye Mulungu dziwanani naye zochita Karuna, Allah dziwanani naye zochita Karuna, akundinamizira ine kuti nagona nzimayi, nabwitchira nzimayi, napanga chiwerewere nzimayi, nachechelera nzimayi, machaka wayenda kwa nzimayi, zimenezo akulankhula Karuna ndi zabodza, akuthandiza iyeyo, akut. kutchinjiriza iyeyo chuma chake kuti asapereke kwa Mulungu zakati kapena swadaka. Izi ndi zimene zidachitika abale wanga mu nthawi ya Nabi Musa alayhi salatu wassalam, anakumana ndi mavuto ochuluka aneneri a Mulungu. Musa atapanga duwa imeneyi, Karuna akulowa pansi. Allah dziwaneni zochita Karuna. Ambuye Mulungu dziwaneni zochita Karuna akunnamizira ine kuti napanga chigololo kuchokera mu nthawi ya Nabi Musa alayhi salatu wassalam adayaluka Karuna iziso lero lino abale wanga kuli wanthu ena amene amazijambulisa chilengedwe chawo ndipo wanthu akuona mavidiyo amenewo mmafoni ngakhale mutavala chotani Uzakhala ukuyaluka mpaka lipenga lizalira. Ungakhala utavala mkanjo, kuvala kaya chiyani, kaya tchalachi suti, kaya uzavala chiyani, uzakhala ukuyaluka m'bale wanga mpaka lipenga lizalira. Izi zidachitika munthawi ya Nabi Musa alaih salatu wa salaam.

iwe upanga mapulani wofuna kumpasa nzako mavuto allah subhanahu wa taala m'bale wanga pulani ya allah subhanahu wa taala m'bale wanga ndiyowina